Ah, ndikulandirani nonse abwenzi okondedwa nonse omvera kwina kulikonse kumene muli mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pano pakudziwa Yesu television. Ah, mungokhala omasuka mumve olandiridwa tikhale mchiyanjano ndithu limodzi wokondwa Davide wakale mu Bible amati ine ndinali okondwa pamene amati tiyeni tipiteni ku nyumba ya Yehova. Ndi chimakhala chokondweretsa zedi kwa munthu amene ali ndi njala ya Mulungu mkati mwake, kukhala pamalo pamene ulemerero wa Mulungu ukuyendera. Ndipo ulemerero wa Mulungu suyenderera pena paliponse koma pokhapo pamene pali mawu ake. Ndipo Ambuye Yesu Khristu anayankhula m'Baibulo kuti pali awiri atatu nasonkhana m'dzina lake, Iye adzakhala pomwepo. Pokhala Mulungu wosanama, mwachidziwikireni ali pompano, Ambuye Yesu Khristu amene. Ndipo nikukhulupirira kuti adziulula Yekha kwa ife, a, mmene tikhala tikumvetsera, kwina kulikonse kumene muli. Aleluya! Nikukhulupirira kuti mukuisangalala televizioni imeneyi. Ambuye angoidalitsa, ikhalitse, ifikire miyoyo ya anthu ochuluka, monga mwa khumbo la Mulungu kuti uthenga wake umuke ku dziko lonse lapansi. Ndikupatsani madalitso a Khrisimasi nonse, ndi nyengo ya Khrisimasi. Ndipo phunziro lathu la lero timafuna tiyankhuleko za Khrisimasi imeneyi. Ndipo nalitchula phunziro limeneli Choonadi Chenicheni cha Khirisimasi. Aleluya! Ndikukhulupirira tikhala limodzi tikutsatira kuti kodi Khirisimasi ni chani, kuchokera mmene inayamba mbuyo kalero mpaka na lero, nanga Mulungu amati chani za izo, kuti tisangalale mokondwera moyenera mu nyengo imeneyi ya Khirisimasi. Tayenera kukhala ndi kudziwa kolondola chifukwa Satana adagwiritsa ntchito chochitikanso chomwechinso kuti azipeza zoona kuti awalowetsapo zinthu zake zimene zili zosayenera, zoipa, zotichotsa kutali ndi Mulungu. Ife namaganiza ngati kuti tikukondwerera inde kubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu, koma m'malo mwake tikumubaya kachikenanso

2, Baibo likuti mau otsogolera m'Baibo la Chichewa ija akuti, Ndipo pa kubadwa kwake kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya, m'masiku a Herode mfumu, onani, anzeru a kum'mawa anafika ku Yerusalemu, vesi 2, nati, Ali kuti amene anabadwa Mfumu ya Ayuda? chifukwa tinaona nyenyezi yake kummawa, ndipo tinadzera kudzamlambira iye. Ambuye angodalitsa kuwerenga kwa mawu ake. Tisanaliyambe phunziro lathu, tingotseka maso tipemphere. Atate Mulungu osatha, ine ndine amene muli yemweyo dzulo lero ndi kunthawi zonse, oyamba ndi wotsiriza, inu Jehova wamkulukulu wa makamu. Atate, tikubwera kwa Inu mogonja ndi modzichepetsa, kuti Mulungu Wamphamvuzonse mudalitse msonkhano uwu. Katiyankhuleni, katululireni choonadi chenicheni cha chimene Inu mumafuna chokhudza nkhani imeneyi ya Christmas. M'menemo mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tapempha zonse mchiyamiko. Amen. Um, mawu akuti Christmas adachokera ku mawu akuti Christ Mass. Christ Mass chimene chinali uh, mwambo umene a chi Roman Katolika amachita posangalalira kubadwa kwa Yesu Khristu. Tili limodzi. Ah, unayamba kuchitika mwambo umenewu mu kalelo limenelo mchaka cha 350 AD kutanthauza kuti pamene ambuye yesu khristu anabadwa patatha zaka 350 nthawi imeneyi ndi pamene uh, chikatolika chinatenga ulamuliro tsopano ndipo chitatenga ulamuliro pansi pa Pope wa nthawi imeneyi amene anali Julius, analamula kuti kubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu kuzisangalalidwa pa 25 December. Zimenezi n'zimene munthu ameneyu, Pope ameneyu wa nthawi imeneyo analamulira. Ni pamene mwambo umenewu wa Christmas, kapena kuti Christ Mass monga kumene unachokera, unayambira pa 350 AD. Mpingo wachikalekale umene unayamba pa Yerusalemu, ka 33 A.D. imeneyo sumasangalala nazo zimenezi za Christmas, koma nthawi imeneyi imene unayamba kusangalala za Christmas mu ulamuliro wa Pope ameneyo. Mpingo wa ku Yerusalemu kalelo sumasangalala za mwambo umenewu. Mbiri imatiuza kuti ku Yerusalemu, mpingo wa ku Yerusalemu unayamba kusangalala mwambo umenewu mu chaka cha 440 A.D. pa utsogoleri wa chiroma omwewo wa chiroma ni katolika omwewo pamene timapeza zoona kuti anayamba usangalala nawo mwambo umenewu nde uh, muphunziro limeneli ndikukhulupirira kuti uh, tikhala titadziwa za zinthu zingapo zimene zili kodi mafunso angapo amene ayankhidwa kuti kodi Khri- Yesu, kuti kodi Yesu Khristu zoona anabadwadi pa 25 December? Komanso tiona choonadi chenicheni cha Santa Claus. Komanso tiona njira yoyenerera imene tingachitire ni Christmas kapena kusangalala Christmas. Haleluya. Ndiye uh, choonadi chenicheni chakuti Ambuye Yesu Khristu sanabadwe pa 25 December. Iyeyu pokhala mwana wa nkhosa amayenera kuti abadwe mu miyezi ngati April, March, miyezi imeneyi chifukwa nkhosa ni zimene ni miyezi ni nthawi imene imabadwa nthawi zimenezi. Nde Ambuye Yesu Khristu sanabadwe nthawi imeneyi pokhala iyeyu ah, mwana wa nkhosa wa Mulungu. Koma nanga ni cifukwa ciani timapeza zoona kuti tusangalalila mwambo umenewu pa 25 December? Cifukwa cake n'cakuti pa 25 December inali nthawi imene a ku Rome, ku Italy nthawi imeneyo monga mmene ta ah, taona kuti inali nthawi imene amasangalalira mulungu wawo wa dzuwa linali tsiku lakubadwa kwa mulungu wawo wa dzuwa pamene chikhristu chisanafike ku rome kumeneko ku itale tsiku la leroli ah, kalelo anali opembedza mafano ambirimbiri anali ndi milungu yambiri yosiyanasiyana mulungu mmodzi wa iwo wina ni dzuwa amene amamusangalalira ndiye nthawi imeneyoyo amasangalalira birthday ya mulungu wawo wa dzuwa ameneyuyu pa 25 december ndiye tsopano chimene chili nchakuti ah, atachivomereza chikhristu mu dziko lawo sanafune kuti achokeretu kwathunthu ku zochitikachitika zawo zakale za milungu yawo yakale koma anatenga chikhristu chija ndi zawo zakale zija ndi kuphatikizirapo samafuna s- kuti asiye kusangalala chisangalalo cha kubadwa kwa mulungu wawo wa dzuwa ameneyo pa 25 ndiye anangotenga tsiku limeneli numanena zoona kuti kubadwa kwa ambuye yesu khristu kuli pano pa 25 pansi pa ulamuliro wa papa ameneyu julius monga mmene taona kale 355 350 AD imeneyo. Mbiri yakale imatiuza kuti pa tsiku limeneli pa 25 December, maufumu achikalekalewo ngati a ku Babuloni opembedza mafano ambirimbiri amachitirapo zinthu zambiri, kusangalirirapo ma birthday a milungu yawo yosiyanasiyana kubadwa kwa milungu yawo yosiyanasiyana ndipo zisangalalo zimenezi zimadziwika ndi makhalidwe auchimo oyipa kwambiri zedi makhalidwe ngati oyenda ni akazi a eni kuyenda na amuna zisangalalo maphwando oledzera oyipa ngati ameneyi. Ni zinthu zoti sizinali zaumulungu zimene zimachitika mu zisangalalo zimenezi. Ndipo zimachitika pa masiku 5 kulekeza 7 mu December mmenemo, from 17th to 22nd. 23 December kuyambira pa 17 kulekeza 23 December. Ni chifukwa chake timayiona mizimu ya milungu imeneyi ili nkuonekeranso lero lino mu chisangalalo chimenechi cha December. Timayankhula zoti inde tikukondwerera kubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu, koma taonani zimene zikuchitika mu nchi- nkhani ya chisangalalo chimenechi chimene tikutero. Ni nthawi imene anthu atenga HIV zoti sizinaonekepo, nthawi yake ni inoyi. Ni nthawi yoti anthu atenga mimba, anthu aledzera, anthu achita zambiri zoipa. Nkhani ni yakuti tukuyamwirabe mizimu yoipa yakaleyo, nkumaipitiriza koma titaiveka Chikhristu. titaiveka chisangalalo cha mwana wa mulungu aleluya ndiye ngati ife anthu oopa mulungu timene tili ni vumbulutso loona tisanyengedwe ni satana satana asatipake nawo bodza limeneli koma tidziwe kachitidwe bwino ka nthawi imeneyi ya Christ- ya krismasi ndiye pa krismasi pamenepa palinso chinthu china chimene chimadziwika kwambiri Chimene amati Santa Claus, uyu Santa Claus. Chimene wachita Santa Claus, watenga ulemerero wa Ambuye Yesu Khristu. Ni chimene iye wachita. Watenga malo a Ambuye Yesu Khristu, ulemerero umene umene uzipita kwa Ambuye Yesu Khristu, upita kwa ndani? Kwa iyeyo. Ena amamutchula kuti Father Christmas ameneyi, kuti tate wa Christmas. Pali ziyambi ziwiri zimene zimafotokoza kumene anayambira Santa Claus ameneyo kuti azisangalaliridwa. Ku Germany kumeneko, Santa Claus ameneyu amadziwikanso kuti Kris Kringle. chimene chidali chinyengo cha woyera mtima wina wa chikatolika nthawi imeneyo amatchedwa kuti Kris Kringle munthu ameneyu amadziwika ndi ntchito zabwino kuthandiza anthu ni zina zonsezo ni kumene mwambo umenewu osangalala Santa Claus unatani unayambira Ah, mm, mbiri zina mbali zina zimatuzanso kuti uyu chi- chi- chi- chi- chinyengo ichi cha- chi- cha tate wa khrisimasi amene chi- chi- chinabwera kapena kuti chinayamba ni oyera mtima uyu nicholas amene anali bishop wa ku rome ku asia minor ku M'mas- m'mayiko a masiku ano ni ku turkey kumene iyeyu amadziwika ni mpingo wa chikatolika ni ntchito zake zabwino zoteteza ana ndi kukhala bwenzi la wana kuteteza ana n'chifukwa chake santa claus amalumikisi- amalumikizidwa kwambiri ni kukhudzidwa ni ana kuteteza ana kuti iye amachita bwino ni ana nde lero lino nkhani yake ni santa claus santa claus santa claus tikaona maiko onse a dziko lapansi kaya ni ku europe kaya ni kuti ni kuti ni chimunthu chimenechi santa claus amene akuti ni tate wa christmas komano chimene iyeyo ali ni kungopotoza choonadi basi ndipo ni wamwano kwambiri ku dzina la ambuye yesu khristu Chifukwa Santa Claus ameneyu amapatsidwa zidutswa zimene zili za Ambuye Yesu Khristu n'kum'patsa iyeyu. Iyeyo amafotokozedwa kuti ni odziwa zonse, pachizungu amati omniscient. Amati ni odziwa zonse, akuti amadziwa nthawi imene ana adzuka, amadziwa chimene ana akusowa, amadziwa ana akamagona. Komanso iye amamufotokoza kuti ni wopezeka ponse-ponse, omnipresent, Santa Claus ameneyi. Akuti amadziwa, amapezeka ponse-ponse, ndipo amamufotokoza kuti usiku wina uliwonse pa caka, akuti iyeyo amatenga mphatso zake nukapeleka kwa ana amene akukhala khalidwe labwino. Cinthu cina cimene amam'fotokozela iye cimene cimakhala cili camwano kwa Yesu, ni chakuti amafotokoza kuti iye ni sovereign oyima payekha nde zidutswa zonsezi ni za ambuye yesu khristu koma akuzitenga zimenezi akupatsa chinthu chachabechabe ngati chimenechi chimene cha nthano si chamoyonso ayi